anadzagwira palisani panga kuti aone ngati ndili ndi zilakolako anadzandivula iwo aja ndikuvula kuti nditenge chida changachi maliseche angawa ndiyayike iwowo maliseche awo ndinawuza kuti bwana ndizosatheka zimene mukufuna zikuti zichitike potenga kuti sanali iwowo munthu wamkazi anayamba kumatenga chida cha ine chija ndikumachipanga ngati kupanga masturbation kumachipukusa ndikumachika mkamwa mwawo kumachiyamwa ndipo masipemu umuna ndikumalowa mkamwa mwawo ndikumamwa ndikumameza chenjezo loyambirira kundipasa linali loti ndisauze ofesi ngakhale munthu wina aliyense ondizungulira pa kampani ngakhale wakunja ndizachotsedwa ntchito mosayembekezera ndiponso ndizasowa mosadziwika bwino zili pati sabata ino ikubweretsa poyera ena mwa mavuto omwe abambo ena ogwira ntchito ku kampani zina akukumana nawo mdziko muno zili pati yapeza kuti abambowa akumakakamizidwa kuti azigonana ndi abwana awo amuna monga kuchita mchitidwe ogonana amuna okhaokha mmodzi mwa abambowa omwe amagwira ntchito ku kampani ina yopanga mabisiketi mdziko muno atiwuza kuti bwana wawo yemwe ndi wamamuna wakhala akuwagona kudzera kubibira ndipo amawawuza kunena kuti akadzaulula adzawachotsa ntchito komanso kuwapha dzina langa ndi Ellen Kabisa tikhale limodzi timve nkhani yonse ndimakhala ku Lilongwe ah, nkhani imene ndabweretsera omvera ndiyonena kuti nkhanza zimene ndinakumana nazo ndikugwira ntchito pa kampani yopanga mabisiketi ku 28 ndikugwira ntchito kumeneko ndinkagwira ntchito ngati dispatchman amene amatenga katundu wapangidwa ku factory kumpitisa kumene ogula makasitomala amafikirako kuti agule ntchito yanga inali imeneyo ndipo kumeneko ndimagwira ntchito ndi mmwenye amene anali mwini wake wa kampani bwana wamkulu mchimwene wake iyeyo mwachidule anali ngati director kunapezeka kunena kuti siku loyambirira kwambiri chomwe chinayambira kundidabwisa ine chinali chikondi chimene ndinayamba kuchilandira cha from nowhere chopanda pochokera chikondi chija ankandipasa popita ku lunch ankandipasa ndalama yodyera pamene ena aliwonse sapasidwa ndalama yodyera komanso kuonjezerapo ndikachedwa ku ntchito ngakhale kujomba kumene panalibe chilango chimene ndimalandira mwazizizi chikondi chili mkati tsiku limenelo kunapezeka kuti ndinapasidwa foni yoti ndionere mamuvu ogonana a pm a ku India and mamuvu aja tikuonera anazapezeka kuti anandifunsa kuti kodi pali kusiyana bwanji kwa mamuvu a ku Indiawo ndi a ku Malawi kodi abwino ndi ati anadzagwira palisani panga kuti aone ngati ndili ndi zilakolako atadziwa kuti zilakolako ndili nazo anapezeka kunena kuti mwazizizi anadzandivula iwo aja ndikuvula kuti nditenge chida changachi maliseche angawa ndiyayike iwowo maliseche awo zomwe zinandipangitsa ine kudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndipo maganizo anga onse anatayika kumakhala ngati mwina ndikulota ndinawuza kuti bwana ndizosatheka zimene mukufuna zikuti zichitike ndipo chiwalo changa chija chinabwerera zilakolako zija zinathawa potenga kuti sanali iwowo munthu wamkazi zitatero anandikalipira kwambiri kuti ndi chifukwa chani ndisakukwanisa zimene akufuna chenjezo loyambirira kundipasa linali loti ndisauze ofesi ngakhale munthu wina aliyense wondizungulira pa kampani ngakhale wakunja ndidzachosedwa ntchito mosayembekezera ndiponso ndizasowa mosadziwika bwino ndikazangoti ndauza wina aliyense ndinagwidwa ndi mantha akulu kwambiri ndipo ndinkangozimva ngati ndatayika chifukwa ndinkaopa kuuza munthu chifukwa ndinkadziwa kuti ndizasowa mosadziwika bwino kenako chifukwa choti zinakanika kuwalowesa mmene anafunira anapanga plan yoti iwo ndi amene angamandiyike ine kokhalira kwanga kobibirako chida chawo pamenepo ndiye kuti ndi siku by siku siku lija atapezeka kuti atenga chida chawo kundilowesa ine ndinamva kupweteka kwambiri ndipo ndinazuka ndikuti aisi ndikumva kupweteka mwachidule zinakanika zimene iwo ankafuna zosatira zake anayamba kumatenga chida cha ine chija ndikumachipanga ngati kupanga masturbation kumachipukusa ndikumachiika mkamwa mwawo kumachiyamwa ndipo maspemus umuna ndi kumalowa mkamwa mwawo ndi kumamwa ndi kumameza amadandaula kwambiri ngati akundipukusa ine osatulusa umuna uliwonse ndipo amasangalala ngati umuna uja ndawutulusa kenako zimene zija zinayamba kumachitika mamawa ndikangofika ndipo masana nthawi yopita ku lanchi ngakhalenso ndikamaweruka kupita ku nyumba katatu pa siku ndinayamba kumva ululu waukulu kwambiri ndinayamba kumatopa ngakhale ku nyumba kwanga sindimapanga chilichonse mnyumba kuchipinda ndi madamu anga zilakolako zinayamba kundisamukira mthupi mwanga osamuganizanso mkazi mmene ndinkapangira poyamba kumaliseche kunayamba kumamveka ngati wina wake wanditsira tsabola kapena ndakhalira mbawula ndisanavale chovala chilichonse chifukwa cha nkhawa komanso kuphinjika pa zimene ndimakumana nazo ndinalibe kuti ndingapite chifukwa ndimaopa kuti mwanjira ina iliyonse ndisowa mosadziwika bwino ngati momwe iwo adafotokozera mwakambapo kunena kuti amenewa amakuwuza kunena kuti muzigona nawo kodi anali abwana amuna kapena akazi anali abwana aamuna wachimwenye wa ku indiya kwenikweni zimenezizi zinkachitikira ku ofesi kwawo ku nyumba kwawo kapena zinkachitikira kuti zimenezi zinkachitikira mu factory imene imapangidwira mabisiketi munali chipinda chimene timakhalamo awiriwiri mmene ndimapanga packing ndimalongezeramo katundu amene ndamutenga ku production wapangidwa kumuikamo kenako nkuti ndimuchose ndimpitise kumene kumagulisidwa katundu kuchipinda kumeneko mwachidule ndi mu factory yopangira biscuit timadziwa kunena kuti ku kampani kumakhala ndithu anthu ochuluka zimatheka bwanji kuti kuchipinda kumeneko muzikhalako awiri chipinda chimenecho munthu amene amapezeka ndi ineyo amene ndimagwira ntchito kumeneko sikumaloledwa munthu wina aliyense kukapezekako kupatulako mwina mabwana akuluakulu amene abwera kuti azapange stoko koma wina aliyense mwachisawawa samapezekako ndipo ngati akupezeka ngakhale mabwanawo anali ndi nthawi yawo yoyenera kukapezekako mwanjira ina kumakhalako ine ndi abwanawo awiriwiri basi e, ndiye ndifuna ndidziwe chifukwa chimene chimapangisa kunena kuti muzikhalako awiri chifukwa chani chifukwa chimene chimapangisa kuti tizikhalako awiri anali malo otetezedwa kuti anthu ngati angamapezeke mwachisawawa amatha kumatenga katundu amene wapangidwa kumagwiritsa ntchito ngati kudya kumaononga kumangong'amba mosadziwika bwino ndiye kunayikidwa chitetezo kuti sikuyenera kumalowa munthu wina aliyense koma kuzilowako ogwira ntchito yekha wakumeneko ngati ineyo dispatch man ndipo ngati ena akubwerapo amakhala bwana wangayo kuzalemberana zimene ndikupereka ku sales ndiyeno abwana awa kwenikweni kuti zifike pamenepapa zinatani chimene chinayambisa ndi chani kuti pa anthu onse ogwira ntchito ndikudziwa kunena kuti ku kampani kumakhala anthu ambiri ogwira ntchito chimene anaona pa inu kuti akafike popanga zimenezi chinali chani yankho la funso limeneli madamu kwa ine kwakukulu kutha kukhala kondivuta koma kwa iwowo chinatengera chamwayi chifukwa ndine amene ndimayandikana nawo nthawi yayitali komanso ndi amene ndimagwira nawo ntchito enawo anali pa chigulugulu poti sizingatheke kupanga nawo zimenezo komanso kuwafikira kunali kovuta pamene ine timakhala mchipinda awiriwiri almost siku lonse ndipo zinali zophweka kwa iwowo ndiyeno ndalama zimene amakupatsani kuti mukagule chakudya mwina nthawi ya lanchi zimakhala ndalama zingati inali 500 kwacha zimenezi zinayamba kuchitika 2021 zinakhala zikuchitika mpaka mu disembala mpaka kuzatulukira mu january chabwino ndiyeno akuwuzani inu kunena kuti ah, mukadzaulula adzakuchotsani ntchito kapena apo ayi mudzasowa anakamba kunena kuti kusowa kwake mudzasowa motani komanso mudzapita kuti kusowa kumene anafotokoza iwo anena kuti iwo chichewa chimene anagwiritsa ntchito nchoti kusowa ndizasowa mosadziwika bwino kuti sindizapezekanso mwachidule pa dziko lapansi mtembo wanga anthu sadzauona e, ndiye anakamba kuti adzakutaneni adzandipha mwachidule ndiyeno maphedwe ake anakamba kunena kuti adzakuphani motani ayi pamenepo sanapange ku sanamasukulire chifukwa iwo anangonena kuti uzasowa mosadziwika bwino mtembo wako anthu sadzauona ndizakupha ndipo suzapezekanso pa dziko lonse kulekeza pamenepo mwakamba kunena kuti amakuonetsani ah, timavidiyo tojambula timene timaonetsa kunena kuti anthu akugonana mavidiyo amenewa mwina anali sori kuti amuna okhaokha akugonana kapena anali a amuna ndi akazi amenewa anali a amuna ndi akazi akukuonetsani zimenezi simunawafunse kunena kuti mukundionesa izi chifukwa chani ngati munawafunsa anakamba kuti chani munthu amene tikumukamba panoyi anali ngati mwini wake wa kampani ndi bwana wamkulu and kucheza naye ine kunayamba kuchitika chifukwa choti ineyo ndimagwira naye ntchito nthawi yayitali malo amodzi anali munthu wochititsa mantha ndi bwana amene tikumukamba panopayi kungondiyitana tabwera kuno ndikundikhazika pa mpando ndikutulusa zimene zija kumandionesa chichewa choyambira ndi kufunsa panalibepo chifukwa sindi mkazi wa gwero la zimene iye ankafuna ndinazindikira mochedwa cholinga chimene chinali mu mtima mwake ndiye funso ngati limenelo linalifunsa kumapeto nditaziwa zolinga zake kuti ndi chifukwa chani mukupanga bwana zimenezi and iwo aja ananena kuti tikuyenera kumasangalala chichewa chimachita tuluka mkamwa tikuyenera kumasangalala zomwe zinali zosemphana ndi funso limene ndinafunsa ndi pamene pamazabwera mawu oti sikuyenera kuuza munthu pa zosatira zake zitakhala izi mwakamba kunena kuti ankakupatsani 500 kwacha kuti mugwiritse ntchito ngati ndalama yokagulira chakudya ah, nthawi ya nkhomaliro zitayamba kuti zayamba kuchitika zimenezi ndalama inakwera kapena kuti ankakupatsani chani ankakupangirani chani chokukometsani ndalama imene iwo ankandipasa ngati kunali kukwera kwa ndalama kunali ku- kukweza kofika pa 1000 koma masiku ambiri imakhala 500 yomweyo 1000 yomweyo mwachidule chachilendo chimene ine ndinachionapo panalibe chikondi chimene ndinkachilandira poyambirira pamene anakonza iwo malingaliro awo chinali chomwecho kufikira pakana pamene zimenezi zinayamba kuchitika chimene chinachitika ataona kuti kuwagona ine kukukanika ngakhale kundigona ine kukukanika anayamba kumatenga chida cha ine ndikumachiyika mkamwa mwawo nkumayamwa ndikumandipukusa masipemuzi nkumalowa mkamwa mwawo nkumamwa ndipo ankakhala odandaula kwambiri ngati akundipukusa masipemuzi osatuluka ndipo ngakhale ngati akundipukusa almost one hour ine ndisanatuluse umuna samandisiya pokhapokha umunawo utatuluka ngati amandipukusa kwa one hour koma ine umuna ndisanatuluse samandisiya amakhalabe akundipukusa pokhapokha kundisiya kwake umuna utuluke ngati umuna sukutuluka paka one hour nkukwana sizimatheka kundisiya amakhalabe akundipukusa mpaka umuna utuluke amamwa mkamwa mwawo ndikumeza ndiyeno akamameza zimenezo amati chani amati akumeza chifukwa chani ayi sindimafunsa funso ngati loti mukumeza chifukwa chani chifukwa pamenepo ndinali ngati kuti ndamangidwa pakamwa ngakhale cholankhula ngakhale maganizo anga inenso anali oti sindikuziwa kuti kodi ndikuyenda mu nyengo yotani ndiye panalibenso funso chifukwa cha chiopsezo chimene iwo anapereka akamandipanga zimenezi chimene chinayamba kundiopsa kwambiri ndi chimene chinandipangisa kuti kuli bwino kusowako ndisowe koma ine ndiziwise anthu ndimamva ululu umene umabwera ngati ndathiridwa sabola kumalisecheku zilakolako zimene munthu amakhala nazo ngati munthu wamuna zinandichokera mthupi mwanga ngakhale ku nyumba banja langa sindimaliyandikira ndikafika ndimangofikira kugona ndinali wotopa kwa masiku onse zomwe zimadabwisa banja langa kenako chifukwa cha ululu komanso zimene ndimakumana nazo zitayamba kundiopsa ndinaona kuti nkwabwino ngati kuli kusowako ndisowedi koma nditadandaulira anthu oti andithandize makamaka nditazindikira kuti kuli mabungwe amene amathandiza anthu amene akukumana ndi nkhanza ngati zimenezi choncho ndi pamene ndinaona kuti nkwabwino ndidandaulire ofesi ndinapita kukakumana ndi munthu wachikuda ukamudandaulira yemwe anali ndi udindo umeneko ngati sales amene anali pamene ndinakamudandaulira pokamudandaulirapo sindimakamudandaulira ngati munthu wamba koma ndimakadandaulira ngati office pa zimene ndikukumana nazo ngati office ngati munthu amene amagwira ntchito ku office ngati mmodzi mwa mabwana amene amapezeka ku office iwo aja anaona kuti nkhani ndi yayikulu kwambiri kuyipanga kuyisova mwa iwo okha ndikovuta ananditumiza ku headquarters ku fete kuti ndikapereke chidandaulo changa ku polisi kenako ndili pakati popanga chiganizo chonyamuka kumapita ku polisi ndi pamene ndinkazazindikira kuti pali mzanga wina yemwenso amakumana ndi nkhanza ngati zomwezo mu nthawi yomwe ine ndimajomba ku ntchito chifukwa cha kufuna kuzipumitsa thupi langa pa zomwe ndimakumana nazo iyeyo ndi amene amalowa m'malo mwa ine ndikumapanganso zokhazokhazo mzanga uja anandijoyina nayenso nkukhala ndi madandaulo ake kukadandaula limodzi mmene nanenso ndinapitira kukadandaula tinawuyamba ulendo wopita ku headquarters ku fete kukakumana ndi bwana kuti tikawafotokozere za nkhanza zomwe tikukumana nazo pa kampani tinakanika kukumana nawo chifukwa cha meeting yomwe iwo anali nayo zotsatira zake bwanawa anatumiza munthu yemwe tinamufotokozera zomwe tinafikira anatiuza kuti zotsatira zimene angafotokoze bwana ti- tiuzidwa tinyamuke tizipita and ndi pamene timazauzidwa kuti tipite ku kanengo police station tikakumane ndi wamkulu wa polisi oc uthenga wapitako kale titafika kumene kuja tinafotokoza china chilichonse anatitanira wamkulu wa ma cid wa pa kanengo ndipo atatilemba statement anatitumiza pa college ku chipatala chimene anakatiyeza ku chipatalako inali hiv ndipo titachoka kumene kuja tinapasidwa malipoti oti tikuyenera kupita ku sento chomwe chili chipatala chachikulu mu mzinda wa lilongwe anatipasa transport aosi aja ndikukatsika ku kanengo ku ku chipatala kuja one stop center kumeneko anakatiyeza ndi kutifunsa mafunso awiri atatu tinakumana ndi masekiti a- ma- apolisi achinsisi a za kuchipatalako atatiyeza yeza anatipasa zotsatira zake tinanyamuka nkumapitanso kupolisi kuja kukapereka ma results tinawapempha kuti ayesese kutithandiza kukampeza munthuyo mwachangu chifukwa mphekesera ikamveka mwa njira ina iliyonse asowa muno mu malawi apolisi ananena kuti akuziwa zomwe iwo angapange tisachite kuwapangira atithandiza mu njira ina iliyonse tili pakati poyendesa zimenezi kunatuluka foni yoyimbidwa ndi bwana uja chifukwa mphekesera inali itampeza sono anamuyimbira mmodzi mwa ogwira ntchito aku kampani kumene ife timagwirako kumuwuza kuti wawuze anyamata aja ngati kungatheke nkhani ija asapite nayo patali ndiwapase kandalama kochepa kuti agawane ndipo mmodzi mwa anzanga yemwe timakumana ndi nkhanza zimenezi atafikidwa kuwuzidwa anayankha kuti nkhani yafika kale m'manja mwa anthu akuluakulu palibenso kuchitira mwina kapena kuyiyimitsa nkhaniyi pamenepo mwenye uja anayankha kuti ngati zili choncho mawa sindifika ku ntchito from pamenepo ku ntchito kuja mwenye uja anapezeka kuti anasiya kupezeka zitatero ine ndinapezeka kuti ndinafufuzabe ku polisi kuja pamene tinapita kukadandaula ku polisi panatha almost five days a polisi asanapite kukampanga cheki mwenye uja pamene ankapita pa 28 ndiye kuti mwenyeyo kupezeka ku ntchito wasiya tinayesesa kupanga kuthekera koonera kuti munthu uja apezeke sadapezeke apolisi yankho lawo n'loti akuyesesa kumusakasaka munthu uja chifukwa choti tasowa chochita thandizo lija linakhala ngati lalephereka kuti ntchito pamenepo titayima chifukwa cha zomwe ife timakumana nazozo Iye analamula kuti tibwerere pa ntchito ine ndinakana kufa ndinanena kuti azitipanga nkhanza zazikulu kwambiri chifukwa apa patakhala ngati ndife adani a kampani titayamba ntchito ija kubwezesedwa pa ntchito paja titayamba kugwira ntchito ija tinasinthidwa department choyamba kupitisidwa kuti tizikakolopa m'matoileti tinapisidwa department yopezeka kuti masiku ambiri timakhalira tikubwerera chifukwa chokusowa kwa materials timapitisidwa kokatchetcha kukalimisidwa kumalo oti sitinafike kumagwira ntchito ngati imeneyoyo kenako mukupita kwa nthawi tinangouzidwa kuti kampani ikulephera kupanga phindu choncho afuna kupungula anthu ndipo munthu wake moyamba mwa iwo iwe ndidafusa kuti sindikupasidwa chilichonse ndikuyenera ndizipita choncho anati palibe chimene ulandire kenako ndi amene amazachosedwaso ntchito mzangayo ndipo ine ndinayendera almost two months ndikuyendesa nkhani imeneyi kuti ndionesese mutu weniweni ndalama zimene ndinalandira ngati chipepeso chochosedwa ntchito mosayembekezera pamene inali 27000 kwacha ndidafunsa kuti ndalama imeneyi ndimene ndayenera kuti ndipatsidwe ndagwiritsa ntchito transport yoposera 27000 kuyendetsa nkhani imeneyi kuti andichotsa ntchito ndikubwera kuno almost miyezi iwiri ndikuzapatsidwanso ndalama yomweyi iwo anayankha kuti ndalama yoyenera kulandira iwe ndi imeneyi ndipo ndidasainira nkutenga ndalama ija poti ndinalibe pogwira 27000 ndinalandira kuchokera kwa hr amene ali wa kampaniyo gratuity kuntchito kumeneku malipiro anu apamwezi anali ndalama zingati timalandira loweruka lina lililonse ndalama yokwanira 11,550 kwacha ndiye kuti imene imakhala ngati ndi 48,000 timagwira ntchito 6 to 6 pa wiki 4 days zisanafike za mkamwa iwo apopo imene inali wiki imodzi akukakamiza kuti zimene akufuna zichitike koma chifukwa chakusatheka pamene panabwera plani yomazachitika za mkamwa zomaya mwanazi pamene ankakakamiza makamaka kuti iwo azindigona zimakhala ngati mwina munthu watenga chimtengo nkumalowetsa malo oti sichingakwane chimtengo cha chakula kwambiri chifukwa cha kukuwa ndi ululu mpamene anapezeka kuti anasiya kupitiliza zimenezo chifukwa ndinkakaniza ankafuna azindigona kudzera mukundikakamiza ku- kudzera mokubibira pakadati pano ntchito chifukwa choti ndidapereka chidandaulo zotsatira zimene ndinalandira ndikuchotsedwa ntchito ndikusapatsidwanso thandizo lina lililonse pano ndikungokhala anayamba kundipanga zimenezi mwezi wa novemba mpaka januwale ndipo zimene zakhala zikuchitika mamawa masana madzulo pasiku katatu mawu anga kwa omvera ndi oti ine ndine munthu wodandaula kwambiri ngati nzika ya malawi pa nkhanza zimene ndakhala ndikukumana nazo pa nthawi imene ndimagwira ntchito ku kampani yopanga mabisiketi ndimapempha ngati kungapezeke anthu amene angandithandize kapena mabungwe amene angatengepo gawo kuti chilungamo chioneke ameneyoyo amene ankatipanga moyo woyipa ngati umenewo amafunika kuti apezeke kuti azazengedwe mulandu ndipo azayankhe anathawira kwawo ku india